go hOileán Mhic Dara roinnt blianta ó shin agus an áit seo, ní hé an Caribbean é sin ach Conamara, sin é an trá atá ar Oileán Fhínse, má théann sibh go Fínis go deo. San áit ar rugadh, tóigeadh mise, an áit ar thosaigh mé ag foghlaim mo chuid taighde ó thaobh cúrsaí mara de. San áit ar fhás mise tá cúrsaí mara sa gcaint chuile áit.

Sin é an dream ar leob mé faoi láthair maidir le Foras na Mara, is eagraíocht í sin a bunaíodh sna naochaidí, tús na naochaidí, eagraíocht stáit le haghaidh taighde a dhéanamh ar son mhuintir na hÉireann ar chúrsaí mara, le go mbeidh muid in ann an t-eolas is fearr a chur ar fáil don stát, do na ranna stáit, le haghaidh na cinní cearta a dhéanamh, le haghaidh déanamh cinnte go mbeidh an fharraige, go mbeidh sí inmharthana.

An dream a bhíonns ag obair ansin leis na báid ó, sin OCIS, an tSeirbhís Aigéin Aeráide agus Faisnéise, bíonn siad sin ag déanamh taighde ar chúrsaí athrú aeráide, cúrsaí muireolaíochta, faoi leith mar aon le fisic na farraige, ceimic na farraige agus ansin tá seirbhís chorparáideach ann, teastaíonn sé sin sa chuile eagraíocht le haghaidh déanamh cinnte go bhfaighidh muid ár gcuid páí agus go mbeidh an t-airgead ag tíocht isteach agus an t-airgead ag dul amach. Agus tá an oifig, an Oifig Forbartha Muirí ann freisin agus sin an dream atá ag obair le Cabhlach Tráchtála na hÉireann nó na báid a bhíonns ag tabhairt lastas i dtír, isteach sa tír agus amach as tír. Tá mé ag ceapadh amantaí go ndéanann muintir na hÉireann dearmad gur oileánaigh muid uilig. Tá muid uilig ina gcónaí ar oileán, bíonn muid ag rá, ó oileánach an person as Árainn, ní hea, oileánaigh muid uilig. agus tagann na seirbhísí agus na hearraí uilig thar muir isteach chugainn, a mbunáite, tagann cuid acu ann ar eitleáin freisin, ach tagann a mbunáite thar farraige. So tá muid ag obair, thug mé an ghrafaic seo más maith libh mar spáineann sé tá straitéis nua faighte ag Foras na Mara le haghaidh muid féin a chur chun cinn amach anseo agus tá na beartais seo uilig mar chuid di.

So sin an rud is mó atá mé ag iarraidh a chur ina láthair, ar bhealach chomh rathúil is a d'fhéadfadh Éire a bheith mar gheall ar an suíomh atá aici. Tá mé ag dul ar gcúl anois. Agus sin é tuilleadh den anois. Seo atá mé ag caint, ar shuíomh na hÉireann. Nuair a bhí mé ag fáil an rud seo le theannadh, bhí sé ag barr.

A bhí ag caitheamh na n-urchar isteach aimsir an Éirí Amach. Bhuel, bhí sí ina soitheach taighde tús an chéid ach nuair a bhris an chéad chogadh amach tarraingíodh isteach i gcabhlach Shasana í agus cuireadh gunnaí uirthi. Agus ansin, sin í an Helga, cé gur bád taighde a bhí inti, bád muireolaíochta, sí a bhí ag caitheamh na n-urchar isteach le linn Seachtain na Cásca. Ach tá sé níos suimiúla ná sin mar nuair a tháinig, nuair a tháinig an réiteach ansin, tugadh an Helga go hÉirinn. mar chuid den réiteach agus sé an t-ainm a baisteadh uirthi ná Muirchú, cú a bheadh ag imeacht thar farraige, mar dhea, Muirchú, agus sin í an chéad long a bhí againne i gCabhlach na hÉireann agus bhí sí tábhachtach le linn aimsir Chogadh na gCarad, thug sí, as an go dtug sí trúpaí síos as Bleá Cliath timpeall taobh Chiarraí, mar sin le hiad a chur i dtír san áit a raibh na Trioblóidí le linn Cogadh na gCarad.

Tháinig sí go dtí an tseachtain seo caite agus bhí sí théis a dhul suas an taobh seo agus anuas an taobh Greenland anuas anseo agus aniar go Iceland agus ar ais go hÉirinn, tháinig sí ar ais go Gaillimh. So ní hamháin go mbíonn sí ag obair ar chósta na hÉireann, bíonn sí ag obair san Atlantach, sé Éirinn an bunáit atá aici. Agus feicfidh tú.

Tá limistéar fo thoinn atá ag Éirinn is ea naoi n-uaire níos mó ná an talamh atá againn as cionn farraige. Tá limistéar mór aisteach againn fo thoinn agus tá Éirinn anois ar cheann de na chéad tíortha ar fud an domhain a bhfuil mapáil iomlán déanta ar ghrinneall na farraige atá faoina gceannas. Is rud an-tábhachtach. Agus déarfaidh tú leat féin, cén fáth go mb'ea é sin? Bhuel, ceann de na fáthanna nuair a thaganns na cáblaí fibreoptic trasna,

fuinneamh gaoithe. So is rud fadradhairc an obair seo mar sin mar a deir mé tá sé ag obair le os cionn scór bliain. Nuair a bhíonns tú ag mapáil ar an bhfarraige bíonn tú ag usáid tonn nó sonar agus buille, cuireann an bád síos tonn, tonn fuaime, mar seo síos fút agus má tá an, má tá an áit domhain bíonn sé ag dul amach mar seo so bíonn an, bíonn an líne istigh ar a chlúdaíonn sé an-leathan. Ach ansin nuair a bhíonns tú istigh ar an tanaí thuas anseo ní bhíonn sé chomh leathan so caithfidh tú na cúrsaí a bheith níos goire ag a chéile i ndán an bád a leanacht leis an áit a mhapáil so tá sé níos moille istigh ar an tanaí ach obair mhór mhillteach é sin atá ar bun ach mar deir mé is obair é sin atá ar bun ag Éirinn taighde mara atá ag úsáid an obair a rinne na glúnta a chuaigh romhainn agus ag méadú é sin de réir a chéile ag úsáid na soithí is nua-aimseartha ar domhan

caoireoil agus gabhair mar sin na blianta siar ach anois tá na báid, na seanbháid againn i gcónaí, tá muid an-bhródúil astu ach tá na báid nua againn freisin agus is cuid den rud céanna iad. Ach an rud is tábhachtaí a gcaithfidh muid cuimhneamh air ná ní dhúinne, ní dhomsa agus dhuitse ach do na daoine óga atá ag teacht inár ndiaidh. Tá muid ag cur sonraí ar fáil a thiúrfas cúnamh do mhuintir na hÉireann le haghaidh tairbhe mhaith folláin a bhaint as.